n'o bɛ yen fo ka bɔ a nɔfɛ n'o tɛ a mana don fɛn fɛn na a bɛ sa parce ale bɛ sira ba de o y'a hakilila ye nka ye dugawu k'a ye alimami ko ten wa bon eh, lamini a bɛ se ka k'o ye mhm. a bɛ se ka kɛ lajarabi fana ye ala yɛrɛ fɛ mhm. mɔgɔ dɔw bɛ ala b'u lajarabi kosɛbɛ mhm. mais hali bi a ka dugawu kɛ a k'a ko ɲɛɲini fana a bɛ se ka se dɔnnibagaw ma o b'a ko lajɛ a ye n'a sɔrɔ ala ka lajarabi n'a yɛrɛ de don wala ni kunnafɛn ni fɛnɛ don o dɔn ka di o ni kunnafɛn don hali ni ɲininkaliw k'a la yɛrɛ kunnafɛn min minnu manifeste mɔgɔ la olu tɛ fili o o kumana ni kunnafɛn don kunnafɛn furakɛyɔrɔw camanba bɛ bamakɔ bi o kumana a furakɛyɔrɔ camanba bɛ yen a bɛ se ka wuli k'o furakɛ ɔ n'a sɔrɔ ala yɛrɛ ka ala yɛrɛ de ye a lajarabi n'a ye o kuma na an bɛ dugawu kɛ hali bi furu sabatilen ala k'o nɔgɔya ni muso bɛɛ lajɛlen ye n'ala sɔnna ɛɛ kulibali a ko ko yala ale bɛ se ka kɔrɔmuso a kɔrɔmuso denmuso furu wa k'u ti ba la ɔ ale ni kɔrɔmuso in ti ba la u bɛ fa de la k'ale bɛ se ka o denmuso furu wa Ɛɛ lamini maa man kan ka misi maa ma ɲini tɛmɛ kɛrɛfɛ dɛ tɛmɛ ye misi kolonnen ye misi don nka bamanankan b'a fɔ ko tɛmɛ parce ale kolonna i bɛ yɛlɛ a kan n'a y'i diya i b'a bila a tɛ taa o tuma bamananw b'a fɔ a ma ko tɛmɛ ɔ n'i y'o kɔrɔ fɔ misi ye nin bɛɛ ye misi ye dɛ e m'a fɔ ko ale kɔrɔmuso e n'a tɛ fa la ou bien u tɛ ba la ɔɔ u bɛ fa de la a man ka furu a man ka furu anw fɛ a suma ka ko ɔɔn kulusijala ka kɔrɔ sini ye dɛ a kana furu a ka furuta tɛ a sini kuma bɛ sini kuma min bɛ fɔ e ye o kɔfɛ o bɛ ko nege bɔ ale la a kana furu ayiwa bɛnkɛ jaa i bɛ dɔ fɔ o kan wa a ka furufɛn tɛ ayi a ka furufɛn tɛ dɛ k'o furu cogo di la i kɔrɔmuso denmuso cɛncɛn ɲumanin nin ala hakili ɲuman na fɛn dɔw bɛ yen ɲininkali dɔw bɛ kɛ yan

fitinin kunkurunin mm-hmm. wala mm-hmm. dutigi tɛ yen dutigi cɛ tɛ yen o b'a kunfɛ dutigi muso tɛ yen o fana bɛ k'a bɛ taa sara wɛrɛ ɲini na oh, lɔgɔrɔ ɛɛ musokɔrɔba minnu kan ka ni cɛkɔrɔba minnu kan k'u sigi ka du kɔlɔsi boli kɛra k'olu to mm. bɛɛ taara i dɛn ko dɔw bɛ kɛ du kɔnɔ kabako don ala ka bɛɛ lajɛlen kisi ni mɔgɔw ye du kɔnɔnaw kɔlɔsi Walayi gɛlɛya caman b'an kan bolo ɲɛfɛ, a bɛɛ bɛ du in kɔnɔ, garisɛgɛ ɲini yɔrɔ a bɛ nɔgɔya an ma, a bɛ nɔgɔya an ma, ni mɔgɔw ye du kɔnɔna kɔlɔsi k'i ka du kɔlɔsi hali ni i ni musonin kelen de bɛ yen i ka du kɔnɔna kɔlɔsi sɔgɔma fɛ a kɔlɔsi tile fɛ a kɔlɔsi su fɛ i ka lakɔlɔsili ka bonya kuma bɛɛ tɛ fɔ dutigi ye koyi o kɔni o ma daminɛ bi depuis hali hulu huu kabini hali sunjataw ma na. kuma bɛɛ tɛ fɔ dutigi ye nka dutigi yɛrɛ n'i ye ko lakɔlɔsili kɛla ye i bɛ fɛn dɔw jateminɛ i ka du kɔnɔ n'i b'i madon mɔgɔkɔrɔbaw la n'i bɛ mɔgɔw lamɛn ko dɔw bɛ yen i b'olu matanga du kɔnɔna la an ka kola komabila komabilaba de filɛ k'an sen don nin bɛɛ la nin n'o tɛ nin ka yeli fɛn tɛ nin ye a ka kanufɛn tɛ kabako a wolodennin de don

donc minnu na ni minnu bɛ mɔgɔ ɲamaki kɛ k'u dɔgɔninw n'u kɔrɔmusow n'u fɛnw dɔw ta u kɔrɔmusow ye dɔw ta u dɔgɔninw ye. a bɛ kɛ fa kelen ba kelen.
parce que a b'a ye lahalaya dɔ de la critère minnu yɛrɛ ka d'ale ye muso la i b'a sɔrɔ o b'ale dɔgɔnin na donc ale b'a ye o lahalaya de la sitanɛ bɛ don a la. fa kelen ba kelenw. n'i y'a ye an b'a fɔ ko ka du kɔnɔnaw kɔlɔsi. mais ayi fa kelen ba kelen tɛnɛ. ko tɛ o tɔntɔn ɛɛ fɛn tɛnɛ. sitanɛ de don o de kama a fɔra k'a ka précaution ta fa kelen ba kelen tɛnɛ du kɔnɔ bi fa kelen ba kelen mais fɛn dɔ de bɛ jogo tiɲɛ sababu de don kuma bɛ sababu de nɔfɛ sababu min bɛ na ni jogo tiɲɛli a fɔra k'an k'o de éviter sababu bɛ bin k'i miiri kun yɛrɛ la e e dɔgɔmuso ɲɛna cogo cogo komi jinɛ woloso kɔrɔkɛ man kan k'a miiri a kunna ko nin ye muso ye Ee an ka sabali sa jogo tiɲɛna sa jogo tiɲɛna kɛ mɔgɔ de fiɲɛna cogoya de jogo tiɲɛna de
n'o tɛ mɔgɔ balima mɔgɔ min b'o sɔrɔ i kɔrɔmuso den o mana ɲɛ cogo cogo mana kɛ joli den ye cogo cogo a bɛ e kun na e y'a bila i kun na ko nin ye n den de e tɛ se ka jarabi a la ko in se ka jarabi a la ko in bɛɛ éducation ye ne bolo koyi mais o mana an o mana fini don cogo cogo o mana don fini don cogo cogo e man kan k'a bila i kunna ko muso de tɛmɛtɔ filɛ nin ye dɔ ma deli k'a ta f'i ye k'ale kɔrɔmuso ko n'ale kɔrɔmuso bɔra dugu kɔnɔ su fɛ u bɛna ko fɔ ale ka su ma an m'o émission kɛ yan kɔrɔmuso wolonwula bi a bɛ yɔrɔ min na bi a wolonwula fɛn fɛn n'i y'a d'a ma a b'a bɛɛ kan tigɛ o kɛra o denmisɛnnin ale kameleni yɛrɛ bɛ san mugan ni wolonwula la bi kɔrɔmuso wolonwula ka u y'a daminɛ a la k'a to san seegin de la olu dɔw ta bɛ se ka kɛ f'a bɛ taa se fo san tan ni seegin tuma tuma min na fo san mugan o b'a kɛla a la a nana muruti ɔ sisan n'a ye ninnu ye a bɛ min da kan u y'a u y'a ka vie tiɲɛ u y'a ka bɔ fɛn fɛn don galama la ale yɛrɛ tɛ tugu a filama yɛrɛ kɔ tuguni fo minnu mana kɔrɔbaya n'a ye a b'a ɲinina fana ninnu bɛ min kɛ a la ale yɛrɛ de b'i da ko o musow k'o ko la muso jɔn de bɛ sɔn o tɛ dangaya lamini mais o kɛra san segin de o kɛra san n'o tun kɔrɔbayara fo ka na se san fo ka na se san mugan ma nka a murutira san mugan de la a murutira san mugan a m'a daminɛ san segin yan ale y'a ta daminɛ san segin n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ san tan ni segin de la ni kɔrɔmuso ninnu tun y'a ɲin'a fɛ a tɛ sɔn a kɛra san tan ni segin de o ayisa ko san segin ayisa fo ka na se a san mugan ma lamini m'a fɔ ten ayi a daminɛ u y'a daminɛ a la san seegin mhm. n'a nana u b'a nɛgɛn nɛgɛn ka na n'a ye ka to k'u tulonkɛ a maaya la ten n'o fɛnna dɔrɔn u b'o u b'o a la da ale kan mara t'o du kɔnɔ mara t'o du kɔnɔ et puis wolonwula in bɛɛ ni min fɔlɔ nana dɔrɔn o b'ale ta ten tɛnɛ min bɛ fɔ eh, nin baabu in ka dun kojugu n'an ko an bɛ don a kɔnɔ k'a walawala sisan an bɛ kalo saba k'a kuma la mhm. a fɔra de maakɔrɔw fɛ a yera maakɔrɔw la bi tɛ kunun mm. npogotiginin tun tɛ san tan duuru sɔrɔ so kɔnɔ n'a ma taa mm-hmm. n'i y'a ye i b'a ye waleya dɔ la fo ka t'i hakili tileku cogo dɔ la mm. a b'i ɲɛkɔrɔ de mm-hmm. est-ce que i ye n ka kuma faamu n y'a faamu a b'i ɲɛkɔrɔ de eh, bugusow tun bɛ de telle sorte que sow tun bɛ de telle sorte que cɛmisɛnninw bɛ fan dɔ fɛ yan fɛ so dɔ in kɔnɔ yan fɛ musomanninw bɛ fɔ so dɔ in kɔnɔ yan fɛ ɔ bi bi na musomanninw ni cɛmisɛnninw ka so gunnen don ɲɔgɔn na papa ni mama bɛ fan dɔ fɛ ninnu ka sow gunnen don ɲɔgɔn na olu de bɛ si tele filɛ nin an ferekelen don ɲɔgɔn na de bon maintenant kuma filɛ o yɔrɔ de la o de ko a fɔra kuma bakuruba la ko ka du kɔnɔnaw kɔlɔsi ɔ du kɔnɔna kɔlɔsilikɛlaw ban kɛra olu fana na n'o ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye musokɔrɔba denmisɛnninw ko k'u tɛ buramuso fɛ buramuso dun sigilen ɲɛ bɛ fɛn min na du kɔnɔ ale de bɛ ko caman bali du kɔnɔna na k'a bali pepewu k'a sɔrɔ fa t'a kalama ba t'a kalama ale de b'a a kɔlɔsi hali ni i denmuso n'a ye kɔnɔ ta i b'a sɔrɔ musokɔrɔba de bɛ bɔ a kalama a b'a fɔ i den cogoya ma ne diya dɛ mais bɛɛ ko ko n tɛ musokɔrɔba fɛ du kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'u bɔ n'u muso de ye ka taa ka ba don u n'u baw cɛ a bɛ kɛ cogo di lamini fɔlɔ ko ani sisan ko tɛ kelen ye cɛ ni muso normalement n'a ma kɛ dɛsɛ ye ni dɛsɛ yɛrɛ tɛ cɛ ni muso man kan ka don chambre kelen kɔnɔ k'aw b'aw da mais bi bi na se tɛ u bɛɛ de bɛ cɛ ni muso de ferekelen don ɲɔgɔn ka so kɔnɔna na k'a sababu kɛ setanya ye a bɛ kɛ cogo di ɛ ni mɔ- ni kɔrɔmuso eh, kɔrɔmuso mɔgɔ ka hakɛ to ni tɛnɛ Ah? tɛnɛ i b'a kɛ to kɛcogo b'a la sentanya to ye dɛ sentanya o ni sentanya tɛ kelen ye dɛ k'i ka denbaya kunbɔ gɛlɛya kan ka sini ɲɛsigi ɲuman di i yɛrɛ ma e k'a proposer dɔrɔn proposition kɛ ɛɛ a ma fɔ ko mɔgɔ bɛ s'i den bɛɛ la o i den dɔ bɛ yen ba i bɛ nɛgɛ minɛ i ɲin na o bɛ tila i la minɛ o bɛ taa o b'a sago kɛ nka i jija tɔw fana kana tugu kɔ ni tɔw tugur'o kɔ se k'o bɔr'i yɛrɛ la a ka fɔ de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karisa dɛsɛra de nka bi dutigiw tɛ dɛsɛla o u tɛ dɛsɛ dɛ mais olu bɛɛ tugulen b'i musonin kɔ ten cucu lamini a ne den tɛ taa nin heure in na dɛ ne den tɛ di la karisalakaw ma dɛ ayi ne den wagati ma se dɛ ayi ne ma prêt fɔlɔ o kumaw de bɛ sen na o o de bɛ sen na ɔhɔ o tɛ c'est-à-dire a ka dɔn de karisa dɛsɛra de a den nin na bɛɛ b'o dɔn kin kɔnɔ bɛɛ bɛna bɔ a kalama tiɲɛ yɛrɛ la a y'a seko kɛ den nin ye de mais bi o ti ka kɛ k'o de bɛ ka na ni nin kuma kuntan bɛɛ ye hmm. parce que ba min kɛlen bɛ k'i pan k'i jɔ a bɛ tila o fana na o o ɲɛna k'a denw ka diɲɛnatigɛ butɔn b'ale de bolo n'a ye min digi k'o bɛ taa nin sira fɛ n'a ye min digi o bɛ t'o sira fɛ o t'ale bolo o bɛ ala de bolo a bɛ ala de bolo dɛ hmm. nka ka denw ka denw bali kojugu kɛ ma a bɛ se k'o kɛ a bannen de don a ni dungo a b'o de nɔfɛ hmm. bɛɛ tugulen bɛ ni dungo ko in de nɔfɛ tɛnɛ hɛrɛ ka ca ala bolo hɛrɛ ka ca ala bolo mais ni musomani kɔrɔbayara cɛbadu kɔrɔbayara u man kan ka si so kelen kɔnɔ mais ni cɛ tɛ sɔrɔ dun cɛ de bɛ sɔrɔ wa dɔ
fara kuma tɛnɛ cɛ bɛ sɔrɔ
cɛ bɛ sɔrɔ dɛ baramɔgɔ bɛɛ de bɛ eh, tɛmɛ ta la k'a tɛntɛn lamini cɛ bɛ sɔrɔ don o don an bɛ publicité na k'a ye na n'an denmuso foto ye tɛnɛ n bɛ nale cɛ bɛ sɔrɔ lamini na an bɛ ex- i jɔ sa n kɔnɔ n bɛ exemple frappant dɔ n bɛ sabali eh, denni dɔ nana ne fɛ yen nɔ lamini a nana k'a bɛ cɛ ɲini de la a tilala kalan na a ko a bɛ yɔrɔ min na bi a dɛsɛra a dɛsɛla furu nege b'a la parce que a fari bɛ to ka kalaya a bɛ furu de fɛ a don kosɔn ala y'a to a ka masaya la ale nana n'a y'a sɔrɔ o sisan b'a sɔrɔ kulo parce que a fila bɛɛ voix de cœur kanubaga ɲuman ye a nana sɔrɔ cɛ dɔ fɛnɛ nana ne fɛ yen o fɛnɛ ko k'a bɛ muso ɲini na furu la lamini u fila bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ala y'olu wele i fɛ yen e a ye n lamɛn i bɛ n lamɛn de n lamɛn n'i ye n lamɛn dɔrɔn i bɛ n jabɔ lamini ala y'a kɛ o kɛlen ne y'a f'u ɲɛna n ko e nana muso ɲini na nana n'aw diyara ɲɔgɔn ye aw ka ɲɔgɔn a ka bɛn ko la problème foyi t'a la aw bɛ di ɲɔgɔn ma

O tɛ cɛ bolo o bɛɛ bɛ ayi o bɛ muso ko mun ko mun na ba ko ko ah. parce que k'a tilala kalan na sisan non ko f'a ka baara sɔrɔ bien ko n'a ye baara sɔrɔ k'a bɛ sɔrɔ ka fɔ maintenant sisan ne ye tile saba ɲini i bɛ hakɛ to o ye tile saba ɲini ne ye mun de fɔ sisan n ye mun fɔ lamini n ye mun fɔ éducation ayi n k'a bɛ jɔn bolo sokɔnɔla a tɛ muso bolo bannen don furu ma tɛnɛ masaw bannen ne ne bɛɛ bɛ kuma kelen na sisan masaw bannen don furu ma a b'aw de bolo ee a b'aw de bolo aw Lamini. musolakaw de sɔnnen tɛ lamini aw tɛ min kalama muso caman furula gɛlɛya kan walahi cogoya foyi tun tɛ cɛ bolo bi u bɛ hɛrɛ la n'olu denmusow ye hɛrɛ sɔrɔ u bi ɲina k'a fɔ u taara don min na nin cɛ nin fɛ u bannen don k'u denmuso di fantankɛnin min na n'i jɔ fantan yɛrɛ tɛ a a kunkolo musokɔrɔ muso in denmuso b'a kunkolo kɔnɔ ta nin cɛ in t'o de sira kan bi fantan tɛ o n'o tɛ a bɛ se k'a denmuso furu k'a balo mais ale cɛ y'a ta ni sira min ye ale ɲinɛna o kɔ parce que cɛ in kɛra waritigiba ye bi a yakubayara fɛn bɛɛ b'a bolo mais cɛ in bɛ taa sɔlɔnsɔlɔn kɛ ale ka da la don min donni min kama ni ala tɛ n'u bɔra hali ŋɔmi tanna wari tun t'a bolo k'a d'a ma e fo k'a ɲɛgɛn mais ale ɲinɛna o don kɔ tɛnɛ bi ka bi ka gɛlɛn ne bamuso de tun b'a fɔ a ko bi ka gɛlɛn ani n ta tiɲɛna tɛ kelen Kelen tɛ. Kelen tɛ. bi ka gɛlɛn ani n ta tiɲɛna u tɛ fɛn sugu kelen ye dɛ ala ka hinɛ a la ale de tun b'o Amina. fɔ wuli ma Awɔ. i y'an ka kuma faamu wa Awɔ. donc maintenant ni bi ka gɛlɛn nin kamalennin nin ma n'a bɔra i denmuso kɔ e t'a ka avenir dɔn t'a n'a y'i ja taa kolonifilila fɛ kolonifilila b'a hakilina de f'i ɲɛna o don kama mais a kamalennin ka sini ni sinikɛnɛ e t- o tɛ se k'o dɔn o ye ala de ta ye o ye ala ta ye i y'an ka kuma faamu wa donc maintenant sisan fo mɔgɔw k'a dɔn ni kanbelenin bɔra i den nɔfɛ a di ala ma i k'a di kira ma i k'a d'a ma i ka duwawu d'a kan muso bɛɛ n'a garisigɛ e bɛ a i bɛ i ban k'a di kulibali ma k'i ban k'a di alimami ma k'i ban k'a di misilenko ma ka bengejan biriyetɔ natɔla ye dɔrɔn k'i b'a d'a ma ah. non dɔ de y'o biriye ayi mais n'o garisigɛ tɛ ayi dɔ t'o biriye la an ka kɛ bengejan yɛrɛ muso t'a bolo ni o garisigɛ tɛ e denmuso la a bɛ san bi saba ni duuru sɔrɔ i ka so kɛ a b'a sɔrɔ i ka so a bɛ san bi saba ni saba sɔrɔ i ka so musomanin si tɛ yen tɛnɛ k'a bangera k'a ye san tan naani sɔrɔ k'a bɛna san mugan sɔrɔ ko cɛ tɛ bɔ a nɔfɛ o musomanin ala m'o da a tɛ yen n tilala n ka kalan na o n ma tila n ka kalan na n ba sɔnna o n fa sɔnna o a ma sɔn o kamalenninw bɛ ɲɛ b'i fɛ u bɛ furuko kuma fɔ u tɛ sɔn de a mɔgɔ a muso si ma da fɔlɔ k'a fɔ k'a bɔra a san kelen ka na se f'a san tan ni duuru ma ko cɛ ma bɔ a nɔfɛ a tɛ yen a tɛ yen tɛnɛ eh. eh, min bi min bi min b'a bolo mana bɔ aw den nɔfɛ hmm. aw bɛ jɔ o ma de. a bɛ mɔgɔ ci a b'a lagosi hmm. n'o tɛ mɔgɔ a muso tɛ yen k'a bangera k'a daminɛ a san fɔlɔ ka na se san tan duuru ma ko cɛ dɔ ma ɲɔrɔki ka k'a kan k'a b'a fɛ furu la a tɛ yen. lamini a bɛ. lamini.
a bɛ. a ma ca de. an bɛ kuma min na nin ye a man ca dɛ n'o tɛ a bɛ. a ye kuma ba de ye. lamini ala ye filimu dɔ yira ne la nin na diɲɛ kɔnɔ. Hmm. an ka n bɛna hadisa kelen fɔ fɔlɔ. an kuntigi ko ko an ka denmisɛnninw bila seli la n'u ye san wolonfila sɔrɔ n'u m'a kɛ an k'u bugɔ n'u si sera san tan na n'u ma sɔn ka seli o ma san wolonfila ka se san tan ma n'i b'u bila la o bɛ se san tan ma a tɛ se bugɔli ma kira ko n'u ye san wolonfila sɔrɔ aw ka cɛmanninw ni musomanninw ka dayɔrɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn na u kana si ɲɔgɔn kan tugun donc éducation a bɛ du kɔnɔ lamini n ko n ye filimu dɔ ye filimu in réalité de don ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn sɛbɛ de don mais ala tun ye fɛn ala ye fɛn ba di cɛ in ma nafolotigi don a ka so yɛrɛ bɛ cité de kɔnɔ yan mais n ye lamɔ min y'a ka so a n'a denw lamini walahi n bɛ k'a fɔ ni ala de ye vakansi tun mana bila u bɛ ekɔli la a tun bɛ denw bila ka taa masina burusi kɔnɔ fin de la ka taa kuranɛkalan na kalo saba a b'u ka karamɔgɔ wele ne yɛrɛ tun sigilen ɲɛna karisa den tɔw bɛ taa sɛnɛ min na den tɔw bɛ taa lɔgɔtigɛ min na k'a fɔ ko ne den don n'i m'u bila ka to la n tɛ yafa i ma waritigi ba de don fitinin tɛ dɛ nafolotigi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don a b'u ka karamɔgɔ kun wele ne yɛrɛ ɲɛna a bɛ nin fɔ a ye a ka taa diɲɛ gɛlɛya ye u bɛ taa kalo saba u bɛ t'o de kɛ burusi fin kɔnɔ lɔgɔ ɲini na kuran tɛ yen foyi tɛ yen a b'a dabɔ a kama pour que u jogo ka se ka dilan nin den musomanninw kɔrɔbayara ne ma deli ka telefɔni y'u bolo ma moto y'u bolo mobili bɛ t'u bila ekɔli la cogo min na a bɛ t'u ta sofɛri talen don a kama a ko ale den tɛ telefɔni mara n'a furula a cɛ de bɛ telefɔni d'a ma jamais a den musomannin ma telefɔni mara n m'a ye n m'a ye walahi ala a ko wa ni cɛ min nana k'a fɔ aw bɛ ekɔli la o kuma t'a la dɛ musomannin fɔlɔ tilala baki la yan a y'a bila ka taa marɔk a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ o fɛ yen ala y'a kɛ a kalanden ɲɔgɔn dɔ y'a ye a diyara o ye o y'a sɔrɔ a ye min fɔ o ye o lamɔna cogo min na a b'a dɔn a b'a dɔn a taatɔ fɛn min fɔra a b'a dɔn a ye ci bila ka na o tuma cɛ somɔgɔw bɛ yan a y'an kɛcogo ni silamɛ don k'a fɔ ekɔliden don ale ka dɔ wɛrɛ t'o la ni silamɛ don ale b'a furu a ma k'u to kalan na a y'u ka furusiri kɛ k'u to k'u furu ɲɔgɔn ma ɲi i b'a dɔn mɔgɔ min kɔni ma tila kalan na i tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o la dɛ yɔrɔ mais n'i ye ko kɛ ala kama ala b'i dɛmɛ dɛ den cɛ a ye denmusonin furu cɛ kamalen min ma kamalen tilala kalan na dɔrɔn a ye baara sɔrɔ e, e, e, BAD de la mm. banque africaine de développement ah. a ka salaire de base a ka sara fɔlɔfɔlɔ miliyɔn tan duuru mm. o ye i bɛ baara daminɛ ni sara fɔlɔ min n b'a ko bɛɛ kalama eh. donc k'a yira adamadenw na adamaden mm-hmm. c'est-à-dire n'i ɲɛna kuranɛ y'o de fɔ quoi in ahsantum ahsantum li anfusikum maa o maa n'i ɲɛna i bɛ ɲɛ i yɛrɛ de ye wa n'i y'a tiɲɛ i ka tiɲɛni tɔɔrɔ b'i yɛrɛ de kan walahi an ka bolo bɔ denw kan na o de ye éducation bafoué bi o don ka denw to u yɛrɛ ma min ka d'u ye telefɔni min ka d'u ye u b'o de san moto b'u bolo yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ wuli ka taa yen n'olu ma taa kɔnɔ ta kare kɔnɔ jɔn b'a ta walahi n'olu ma tiɲɛ jɔn bɛ tiɲɛ
alimami ah! ka kuma ka kuma kuncɛ voilà en fait euh, minnu bɛ ban ka den di ko karisa tɛ nin na karisa tɛ nin na olu yɛrɛ bɔra min na u bɛ ɲinɛ a kɔ dɛ u bɛ ɲinɛ u bɛ ah! ɲinɛ kojugu u bɛ ɲinɛ dɛ
aw bɔra min na kunun sɔgɔmada in na n kɔrɔ u ɲinɛna ala man ja ɲɔgɔn wɛrɛ na n'u jɔ u ma tilegan fɛ u t'a nɔfɛ olu bɛ ɲinɛ k'olu fana tun bɛ ten de sɔgɔmada in na a caman de bɛ ɲinɛ o kɔ o ye tiɲɛ ye limaniyabaliya de don i bɛ k'i ban min ye hmm. o de bɛ tila ka taa yɛlɛma f'a bɛna ɲini k'a fɔ k'a bɛn'i ta k'i ka k'i n'i ka du bɛɛ ta anw kɛ balo kɔni o y'a sɔrɔ e den in yɛrɛ ma di mɔgɔ ma yɛrɛ ɔ an y'a muso caman fana ye ah. u banna ka di minnu ma ah. u bɛ taa furu wɛrɛ la u banna ka di minnu ma ko cogoya t'olu bolo olu de bɛ tila ka cogoya sɔrɔ u bɛ tila k'u to u ka o fɛnkɛ dɔw na k'u sama nin nɔfɛ ko kura kɔni b'a dɔn ko ne ma ban i la ne baramɔgɔw de nɔ don halisa ne bɛ yɔrɔ min na sisan ne ma ɲinɛ i kɔ o ye tiɲɛ an ba ma k'o yɔrɔ kan den de bɛ ten dugu kɔnɔ ka nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ

n'i ye ko ko bɛɛ yaala a nɔfɛ n'i sɛgɛnna kojugu o b'i yɛlɛ u bɛ sanayɛlɛ de sɔrɔ sa a b'i to furu la yan fɛ o y'a sɔrɔ a ye den saba den naani sɔrɔ e fɛ a bɛ to k'i lasama nin nɔfɛ a bɛ sa a bɛ to o ma ko nin di yan dɛ nin di yan dɛ nin di yan dɛ nin di o de bɛ tila k'a ka dépense yɛrɛ kɛ lamini bɛ ka min fɔ a dɔw la den yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ den ba yɛrɛ de ka delili kɛ k'a mɛn ko fa de banna ko sinon k'a kun ka di ne k'a ka den yɛrɛ voilà kumakan bɛ yɛlɛma kumakan bɛ yɛlɛma kumakan bɛ yɛlɛma kumakan de bɛ yɛlɛma donc k'a fɔ ko tɛnɛ ko aw denmusow tɛ cɛ sɔrɔ tɛnɛ ayi b'a sɔrɔ dɛ an kana ala fisiriwaleya tɛnɛ ah. musomannin tɛ bɔ san kelen na ka san tan duuru sɔrɔ ah. ko dɔ m'a bolo mɔɔnɔbɔ a nɔfɛ aw bɛ jɔ de aw bɛ jɔ ala ka hakili ɲuman d'aw ma nɛgɛjuru ye mugan o ye kulibali lamini hmm. e de bɛ kuma dayɛlɛ mm-hmm. ne tun b'a fɛ ka i ka kuma dayɛlɛlen dɔ de bila kɛnɛ kan mm-hmm. an ko cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen a mɔdenkɛ n'a mɔdenmuso y'a tulonkɛ daminɛ mm. ɛ ala mara ka di sa alimami u y'a tulonkɛ daminɛ cɛkɔrɔba in dalen y'i kan don gɛlɛ kan a ko heyi a ko a filɛ tulonkɛ min na ko muso ni cɛ tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn ye dɛ a ye dabila n'a ma dabila mm-hmm. a ni min bɔra a rɔ a b'a ye dɛ mm. U ma kuma u mɔkɛ don u m'a jate olu ye to ɲɔgɔn bɔka bɛɛ la u bɛ taa cɛmisɛnnin ka so kɔnɔ u bɛ bɔ ni ɲɔgɔn u bɛ na ɲɔgɔn fɛ waati dɔ sera mankan nana suma ɔ cɛkɔrɔba ko a bɛ cogo di ko a dangaden don n'i y'a mankan sumanen ye ko wɛrɛ de daminɛnen don a wulila a taara i jɔ da la a ko ne m'a fɔ aw ka tulonkɛ dabila n ko muso ni cɛ tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn ye ɔ aw dɔ ka kuma sa kɛ Dɔw y'a sɔrɔ olu y'a ko ɲaami u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bakarijan y'a yɔrɔ min fɔ filɛ nin ye sa ko ala k ko an kana gɛrɛ a la yɛrɛ u gɛrɛlen a la dɔrɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛkɔrɔba in taara i jɔ u kunna a ko ne m'a fɔ a ka tulonkɛ dabila ko a tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn ye a ko a denkɛw ma k'a ye na karisa minɛ u ye mɔdenkɛ in ta ka bɔ hmm. lamini a y'a bugɔ fo a y'a sugunɛ kɛ a don hmm. a ko ne ka du kɔnɔ yan ka nin ko ɲaaminen kɛ k'o bɛna bɔ ne kɔ la n b'i fa mɔgɔw y'a minɛ dugutigi de taara deli n'o tɛ a ko u k'a bila de ale b'a kan tigɛ ale siya bɛɛ la maa ma wolo min ye nin ɲɔgɔn kɛ mhm. muso ma d'i ma k'o furu i yɛrɛ ye ko maa m'a kɛ e lamini mara kun bɛ sa Wa i b'a fɔ o maa falenna de hadamaden de kuma yɛlɛmana kɔmi nɔnɔ falen ɲɔgɔn bɛɛ de kuma yɛlɛmana ne m'a ɲɔgɔn ye nafolo ko sen kuma yɛlɛma sen mɔgɔw hakililan ko kɛ dɔw yɛrɛ b'u ka tile yɛrɛ bɛɛ kɛ maa ɲɛna ko kɛ dama na i tɛ ko si ye ko a yɛrɛ o ta ko k'a yɛrɛ mɔgɔw hakililan ko dama ale bɛ tile o dama de la hali a ka alabatu bɛ tiɲɛ mɔgɔw hakililan ko dama fɛ ala kira don y'a fɔ salalahu alayi wasalama kisi ni nɛɛma b'a ye a ko wali jahanama ka jugu dɛ mhm. ka maa ɲɛkɔrɔko kɛ fo ka taa don a ka jama i jɔ a ka jahanama so da la oh. a i m'o ye don o don o ka ca ka ko dɛ mhm. i n'a dɔn k'o ye ko kolon kɛ ala ka tilema
dɔgɔtɔrɔ ko ka i ɲininka eh, ko k'i fo fɔlɔ kosɛbɛ i ka baara la ko ka sɔrɔ k'i i ɲininka ko yala den belebele jamanjan bɛ se ka sɔrɔ muso surun fɛ wa k'ale bɛ 1 mètre 70 la han lala ale muso na sɔrɔ o jɔyɔrɔ ee den ka bon a ka jan a ka surun a ka dɔgɔ o bɛɛ ye eh, a tɔgɔ ye di génétique ko de ye o de y'a to lamini ne k'i ma n ko n y'a fɔ n ka kuma la ka tɛmɛ i den ɲɛda ani i ɲɛda bɔra o t'i den k'i den e kɛra ɲɛ kelen i den fana a kɛra ɲɛ kelen ye ni mɔgɔ mana aw ye a b'a fɔ ko woro n'a fara o t'i den k'i den den bɛ bɔ fɛn saba la soit a bɛ se ka kɛ somɔgɔw ye fa ye a bɛ se ka kɛ ba ye a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye donc c'est pourquoi den filɛ nin ye a n'a ka constitution de don. a bɛ fɛn dɔ ta ba fɛ ka dɔ ta fa fɛ donc i b'a ye i yɛrɛ t'a dɔn a ma kɛ fa ye a ma kɛ ba ye o si t'a bɔ i denya la ah, donc ale filɛ ka mun fɔ sisan nɔ eh, an bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ bɔra dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i bɔra mun na yɛrɛ o tigi finnen don e kɛra jɛman ye mm-hmm. ou bien mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ i bɔra dɔ la o ka surun e kɛra jamanjan ye o ye génétique de ye génétique nin maîtriserlen tɛ o k'a fɔ a n ye nin kɛ dɔrɔn dɔw fana ka prévention ye o de ye k'a fɔ a i jɔ ne ka jan peut-être n bɛna den min sɔrɔ o bɛna kɛ jamanjan ye e bɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ mun ye namara ye sen yɛrɛ t'a la yɛrɛ o janko a ka janya ainsi de suite o ye génétique de ye
dɔgɔtɔrɔ i m'a ɲininka ah, sisan o hmm. a bɛ se ka den jan sɔrɔ muso surunnin fɛ wa a bɛ se k'a sɔrɔ kɛ a bɛ se awɔ eh, ni ni ni sɛ ye kili da o hmm. n'a kili tɔrɔla o a bɛɛ bɛ kɛ jɛman de ya n'a bɛ sogi sogi hmm. oh. eh, eh. donc a bɛ se ka kɛ jamanjan ye a bɛ se ka kɛ surunman ye a bɛ se ka bɔ a la dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo k'ale bɛ fɛ varicocèle ɔhɔ k'a bɛ fɛ k'o faamu
bon eh, varicocèle eh, cɛlakaw ka bana de don eh, i bɛ hakɛ to dogoyɔrɔ la eh, joli sira dɔw de bɛ yen nɔ eh, testicule ninnu yɔrɔ la hmm. donc kɔkili yɔrɔ la i bɛ hakɛ to kuma la hmm. donc o joli sira ninnu bɛ funu de hmm. a t'a cogoya ɲuman na donc funteni bɛ kari o la a bɛ fɔ o de ma ko varicocèle donc a bɛ se ka dimi lase dɔw ma dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka denko gɛlɛya lase u ma awɔ i denmuso da ko ko depuis kunun ale sin nunkun bɛ to k'a sɔgɔ sɔgɔ ani fana a kɔnɔ dugumala a bas-ventre ɔ ko o fana dimi misɛnnin bɛ yen ale dun garisigɛlen tɛ k'o bɛ se ka kɛ mun de ye o dimi bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ wagati min na ni laada na kuma surunyana mhm. a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ fana wagati min na fan tɔrɔ kumaw sera voilà donc tamasiyɛnw de don mais o n'a ta bɛɛ eh, komi gange fɛnw de don aw b'a fɔ cogoya min na eh, gange kɔnɔ eh, n ye muso dɔ de dɔn mhm. kalo o kalo a tun bɛ t'i jɔ jama la ko je suis en train de

sinon hali minnu ma kalan kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw caman kun b'o dɔn. Ɛ, a bɛ se ka funteni kari a tigi fari la a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ ka laada na wagati sera i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a n ka laada na wagati sera donc a bɛ taamasiyɛn dɔw lase mais a tɛ bɛɛ la o dɔw bɛ yen taamasiyɛnw b'u la dɔw bɛ yen taamasiyɛn t'u la voilà Ɛ nka dɔgɔtɔrɔ o fana ye jama la kuma ye wa o tɛ jama la kuma ye i bɛ jɔ an ma ten ko je suis en train d'ovuler ko n y'a to ala ma e kilasi kɔnɔ mun kilasi kɔnɔ
baarakɛda la e de y'a faamu lamini yɛrɛ m'a faamuya a bɛ fɛ k'a faamuya sisan ne kabakoyalen de don ne de bɛ fɛ k'a faamu mais ni ni mɔgɔ bɛ ka ovuler e b'o dɔn e bɛ ka fan tɔrɔ e b'o dɔn cogo di hali n'i y'a dɔn nafa t'a fɔli la